Um, congratulations to Ojazzy Ojazzy Igbo niile ọnụ na-egbu ọja ọja ekwu okwu ee anụ m na a saịnigo gị na five star music hmm. ee eh, biko o nwere ife m chọrọ ikwu abụrọ ife ọzọ n'oge mkpirisi unu na-eburu ube ekene na-ekenekwa o kenekwanụ onye a na-akpọ Yan Baba yes ị mara people agbara the effect of um, a touch of violence ọ bụ na Yan Baba grant that interview ebe e nweta obere war e mechaa dozie my brother five star might not remember Ojazzy all because of na a ga-atụ aka n'ọnụ dozie gbata obere war ka o- o- Ojazzy Igbo niile ji wee nweta this eh, contract alright kenekwanụ Yan Baba o because na a fụgasị some people na-akpọ ya dimkpa Bini ụfọdụ na-akpọ ya sị ya na ọ na-emebi igbo ụfọdụ sị na ọ na-emezi igbo ụfọdụ na-ekwu all sort of um, things ha ma ị ma na onye na-azụ ahịa motor parts na onye na-azụ ahịa machine parts na onye na-azụ ahịa mgbuka ee na onye na-azụ ahịa ee n'ime Ladipo na na Mgbuka Obosi amaha anything about entertainment ife ha ma bụ ha this guy i mere ncha this guy i mere arụ why you no carry Ojazzy piam piam piam why you no carry Ojazzy carry Kredo carry this person onye anyị maghị ihe ị na-eme o nweghị ihe onye ọbụla ma na entertainment ife ha ma bụ na vidiyo nke na-etrend etinye ọnụ ebe a kọmentịa rubbish ha kọmentịchasịa ebe a nwa ga-akwụsị ya onwe onye ọma nwa nothing they don't know anything about entertainment sọsọ ndị nọ na entertainment ya-ama na Yan Baba played 99.9 percent role na this endorsement yes more than 99 achọghị m ka m nyebe 100 percent 99.9 percent role but that time initially ha gara afụta na Yan Baba mere mpụ Yan Baba mere arụ na ihe ma- Yan Baba mere bụ na na ọ chọrọ idivide ndị igbo ọ chọrọ ime nke ọ chọrọ ime nke ọzọ kwuonụ eziokwu for once that violence a ends only in social media and kedu ihe a na-ekwu a sị na uh, uh, after the reggae they play the blues after the rain come sunshine after violence come peace unu mechaa jeenụ kene Yan Baba ọzọ dị ka ibe bụ kịrịkịrị nwanne m Kredo m dododododo chai o o o so etu a ka ka e si tichaa akị kwọọ aka tiere ọkụkọ akị chai nwanne m ya diba ee a sị na one way close another way opens ee if another person ị ga ị ga-akpọrọ ka ị manejie always teach that person ihe ọ chọrọ ihe kwesịrị na ọ ga-eme akụziziri ya ụzọ gwụọ and akụziziri ya ụzọ ịtakọrọ mmadụ because the what I'm saying in this thing bụ na Kcee decided to sign only Ojazzy onye na-egbu ọja ọ bụgo na ha chọọ a chanter onye na-eme chantment or whatever ha nwere ike pụọ na under bridge ma ọ bụ ebe a na-akwa ozu kpọrọ ndị a na-ama mbem ha nwere ike kpọọ ha nwere ike ha nwere ike kpọọ eh, ndị na-ama mbem ị ghọta ha juru eju na akụrụ chukwu ada igbo ukwu I know. so ama na ọ ya-ewute gị n'obi mana o wute gị ee werekwa ya as a lesson ya bụrụ ife mmụta nyere gị ọ bụrụ ọtọ po my friend na ọzọ gị ka nke a bụrụ ihe mmụta wee nyere unu ị nwere ike ịmetụ m aka na share buttons ka a sị this boy congratulations em Kcee biko em lụọ onye a dịka nwoke si alụ nwaanyị yes lụọ kredo dịka nwoke si alụ nwaanyị and eh, were dịka part of your body and your soul I dey believe na ịma ife dị mma anyị achọzikwaha ka a sị na mgbe ọbụla ngwere si n'elu wee daa a na-agbata ọsọ enyemaka ma ọ bụ ada- ndị online in-law eju achọrọ m ka i shemuo the world shemuo ndị ilo etu anyị si kpọta eketa tii na 5 star ee i believe na egwu ọzọ unu ga-arụ ya bụ ya bụ okpocha nje ya ọ ya-abụ eji ama atụ Mm? Em, ọ gwara aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nri yes we rise by lifting others ọ bụrọ sọsọ eh, celebrities na-elift celebrity celebrity somebody who is not a celebrity can also eh lift somebody bugoro celebrity and uh, somebody that abụrọ celebrity can be rise again from onye bugoro celebrity so i believe you know your game as onye anambra state so ka ọzọ ghara ime ka ife a ga na-asị gị na-abụ congratulations dịka a sịbagoro unu congratulations

will now eh, will not will not remain the same before ọ bụrụ na etu ahụ dị ka ọ ga-adị ee biko ị chọkwa ijebe obodo oyibo ụfọdụ O2 arena kpọrọkwa Ojazzy afụrụ m ihe unu mere na nke big c ee ebe big c mepere ụlọ ị kpọrọ ya unu gbukọ ọja kụkọ egwu ife a bụ ejirimara igbo ee ee this thing tọrọ m ezigbo ụtọ so ị na-ejekwa obodo oyibo mekwara ya visa mere ya akwụkwọ ka that young boy jee obodo oyibo ọ kwa na only son ka ọ onye Unubi a ị fụrụ bụ Olison and Grace nọ na akwa ihe ọ na-agba mbọ bụ ka gịnị ka o mee obodo anyị bụ Unubi mee Anambra mee ana Igbo proud ka mama ya mụrụ ya ghara ibe akwa na ọ gba aka nwa kama ka mama ya mụrụ ya na ndị obodo a na ndị igwe ha wee sị yes na onye a kịta bụ gịnị nwa ka nwa ọ gwara ka ọ ha m n'ọnụ aha m bụkwa maazị Jpac okwu anyị ọnụ internet FBI ndewo